a ni wula an balimaw an balimakɛ don amadu bamiya an nana bi tuguni ka bɔ ka video kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na ka to ka bɔ ka ladilikanw di ka ɲɔgɔn informe pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira cogo min na bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ n y'o de fɔ an bɛ to ka bɔ kuma ni kuma ka to ka tariku kɛ tariku minnu n'u lamɛnni ka di an tulo la nka o tɛmɛnen kɔ fana an bɛ se ka nafa wɛrɛ sɔrɔ a la n'o de ye parce que an bɛ leçon de vie o de bɛ tariku ninnu kɔnɔ donc n'an y'u fɔ a leçon a bɛ se ka an nafa don n'a nataw la an bɛna bɔ bi tuguni ka tariku wɛrɛ bɔ tariku mun n'a bɛ kuma npogotiginin dɔ ale n'a fakɛ u ɲɛna eh, kameleni dɔ de ma kameleni ni a ba banabaatɔ de tun b'a bolo donc u ɲɛna o ma eh, tariku yɛrɛ nafa kama an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini mɔgɔ kuraw fɛ u k'u abonne an ka chaîne na u ka video like u ka cloche de notification fana active o kun ye walasa n'an ye video bila kuma o kuma a bɛ se k'a sɔrɔ teliya ani nɔgɔya la cogo min na donc ni commentaire bɛ minnu fana fɛ olu fana bɛ se k'u bila commentaire la bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ n y'o de fɔ toujours fɛn o fɛn n'an b'a kɛ an k'an jija k'a kɛ bonya ani karama kɔnɔ an ka nafa bɛ o de la donc a ka to video fana daminɛ na fɔ a laban o kun ye pour que a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ tariku la cogo min na parce que n'i ye partie dɔ lamɛn ka dɔ to i bɛna a ye k'a fɔ wagati dɔw la faamuyali bɛ gɛlɛya mais n'i y'a bɛɛ lamɛn i bɛna a faamuya donc a bɛ se ka video partage fana pour que mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na a bɛ se k'u nafa parce que n'i y'a mara i kelen a b'e kelen de nafa mais n'i y'a partage i b'a ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ se k'a sɔrɔ a b'u nafa donc nafa bɛ o bɛɛ la donc an bɛna don an ka sujet yɛrɛ la n y'o de fɔ an bɛna kuma npogotiginin dɔ ale n'a fakɛ u ɲɛna kamalennin dɔ de ma kamalennin min n'a ba banabaatɔ tun bɛ a bolo donc nin kamalennin mɔgɔ de tun don a fa banna nka a ba bɛ a bolo bon a yɛrɛ tun ma kɔrɔbaya kosɛbɛ a ba in banabaatɔ fana de bɛ a bolo donc ba in banabaatɔ bɛ a bolo ba in ɲɛjɔyɔrɔ a ye ba in jigi y'a ye parce que ba in de ye ale jigi ye nka ni dɛsɛ nana parce que bana ye ba dɛsɛ ba ɲɛjɔyɔrɔ ni ba jigi bɛ kɛ ale de ye donc o cogo la pitini nana ba degunnen fanga t'ale la ka taa baara kɛ ka se ka na a ba furakɛ donc a ye solution min ye a kɔni taara dugu kɔnɔ ka taa fura feere yɔrɔw la donc a taalen fura feere yɔrɔw la a taara a ye e, dɔ ka fura de suɲɛ muso dɔ donc a kɛlen k'o ka fura suɲɛ a y'a essayer k'a bɛ taa ni o ye pour que ka t'o di a ba ma ba k'a yɛrɛ furakɛ ni o ye donc o kɛlen ala y'a kɛ a ye min ka fura suɲɛ o tigi ye a ye donc o tigi kɛlen k'a ye an m'a ye nin yɔrɔ la a ye suɲɛni kɛ suɲɛni man ɲi an b'a ɲini bɛɛ k'i yɔrɔ majanya ka bɔ suɲɛni na suɲɛni man ɲi donc a ye suɲɛni kɛ a tigi ye a ye nka a y'a kɛ lahalaya min na dɛsɛ bɛ mɔgɔninfin bila ko bɛɛ la donc a kɛlen ka a tigi y'a ye a tigi m'a ɲininka a tigi kɔni nana a y'i ka fura minɛ a la a y'a ci k'a kɔrɔfɔ k'a lagosi k'a ɲɔni k'a fili o kɛlen a digira pitini na kosɛbɛ pitini y'i kun masuli a bɛ ka kasi a maloyara donc komi fura feere yɔrɔ in na u mɔgɔ caman de bɛ yen minnu bɛ fura feere cɛ dɔ bɛ yen cɛkɔrɔba kun don ani a denmusonin fana bɛ yen donc olu de ye pitini ye u gɛrɛla a la hinɛ y'u minɛ donc fa in ye pitini ɲininka ko karisa k'e kun ye fura in suɲɛ k'i kun bɛ taa di i ba de ma i ba de man kɛnɛ wa pitini ko ko awɔ k'ale ba de man kɛnɛ se t'a ye dabali t'a ye bon se wɛrɛ foyi tɛ ale fana ye ka se k'a ba furakɛ donc o de y'ale bila nin na n'o tɛ suɲɛni t'ale jogo ye donc o fɔlen a hinɛ ye cɛkɔrɔba in minɛ cɛkɔrɔba n'a denmuso bɛɛ donc cɛkɔrɔba ye fura ta k'o di a ma parce que cɛkɔrɔba in yɛrɛ tun ye fura feerela ye donc cɛkɔrɔba kɛlen k'o fura di a ma a ye fura in minɛ a bɛ ka taa denmuso in fana ye a wele k'a lajɔ ka dumuni di dumuni dɔw fara fura in kan k'a d'a ma k'a ka taa di a ba ma a k'a ba la dumuni a ka fura in fana di ba in ma pour que ba bɛ se ka kɛnɛya cogo min na pitini ye o minɛ a taara di ba in ma ee, ba in ye dumuni kɛ ka fura ta ala y'a kɛ a kɛnɛyara donc o kɛlen kɔ san bi saba o tɛmɛnen kɔ ala nana fɔnni de kɛ cɛ in cɛnin ye ka da kamalennin ye ka da ka kamalennin tun ye kalanden ye a taara a tilara a ka kalan na ka diplɔmubaw sɔrɔ fo ka kɛ dɔkitɛri ye tun bɛ dɔkitɛrisobaw la donc o kɛlen o san bi saba kɔnɔna na ala nana kɔrɔ se cɛkɔrɔba min ɲɛna a ma cɛkɔrɔba in fana kɔrɔla kosɛbɛ a dɛsɛra baara la a denmuso de tun bɛ feere kɛ a kɔ donc o kɛlen a b'a dɔn kɔrɔ fana y'a damana bana ye kɔrɔbanaw de nana wuli cɛkɔrɔba in fɛ ka na cɛkɔrɔba in bana donc o kɛlen cɛkɔrɔba banana u ye cɛkɔrɔba furakɛ ka dɛsɛ fo ka na u bolo dɛsɛ fo bana nana se yɔrɔ dɔ ma ordonnance dɔ dir'u ma a y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba n'a denmuso bɛɛ bolo dɛsɛra donc ordonnance nana d'u ma u taara dɔkitɛriso la dɔkitɛriso min ni o ɲɛmɔgɔ tun ye kamalennin min n'u ɲɛna fitinin ma donc o ɲɛmɔgɔ tun ye o ye o kɛlen u ye ordonnance di npogotiginin ma k'a sɔrɔ a fana kɔrɔbayara donc ale kɔni a ye ordonnance minɛ a bɛ k'a lajɛ a bɛ kun firifiri a bɛ kasi se t'u ye dabali t'u ye donc a hinɛ nana ɲɛmɔgɔ in fana minɛ jaa ɲɛmɔgɔ in ye a dɔn mɔgɔ min don a ye cɛkɔrɔba dɔn a ye denmuso in fana dɔn donc a kɛlen k'o dɔn a y'a to fo muso kun birilen muso sunɔgɔlen donc a gɛrɛla muso la ka ordonnance minɛ k'a lajɛ a ye a lajɛ wari hakɛ min bɛ a la donc a y'o wari hakɛ ka o di o bila muso kɔrɔ ka taa ka sɔrɔ ka papiye dɔ sɛbɛn k'a yira k'a fɔ ko ale de ye e, fura in san cɛkɔrɔba in ye pour que cɛkɔrɔba ka se ka furakɛ ko a y'a kɛ parce que u ɲɛna ale ma don tɛmɛnenw na e, donc u ɲɛna a ma cogo min na a sɔrɔla ka don histoire la k'o sɛbɛn lɛtiri kɔnɔ k'o bila wari kɛrɛfɛ donc muso kununnen muso nana a ye wari bɛ a kɔrɔ wa papiye dɔ sɛbɛnnen don wari in kɛrɛfɛ donc a nana papiye in ta ka papiye in kalan a nana kɔnɔko dɔn a nana dɔn k'a fɔ ko u delila ka ɲɛ denmisɛnnin min ma san bi saba seginnen kɔ o kun ye dɔkitɛri in de ye donc ale de ye wari in bila pour que a bɛ se ka cɛkɔrɔba la furakɛ a sɔrɔla k'a fɔ ko ɲuman ɲuman sara tɛ ban donc eh, cɛkɔrɔba ni kisira nin cogo la parce que cɛkɔrɔba furakɛra u nana bɔ dɔgɔtɔrɔso la après u nana dɔgɔtɔrɔkɛ ɲini ka taa foliw kɛ a la ka na cɛkɔrɔba yɛrɛ fana ala y'a kɛ pitinin a ma dan furakɛli in dɔrɔn ma a nana to ka cɛkɔrɔba ka eh, traitement ta en charge jusqu'à ce que cɛkɔrɔba kɛnɛyara donc adamadenya donn'u cɛ a kɛra i b'a fɔ balimaya donc nin de tun ye histoire an y'a kanu ka min bɔ bi bon an bɛ leçon jumɛn sɔrɔ nin histoire kɔnɔ o de ye k'a fɔ mɔgɔninfin n'i bɛ ɲuman kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ kan'a kɛ k'i jigi da fɛn kan parce que n'i ye ɲuman kɛ k'i jigi da fɛn dɔ de kan i b'a ye k'a fɔ nimisa bɛ se ka bɔ a la nka n'i ye ɲuman kɛ ala kama ka ɲuman kɛ parce que i b'a dɔn k'a fɔ i kan ka ɲɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn ma i bɛ fɛn sɔrɔ o kɔnɔ i bɛ fɛn sɔrɔ o kɔfɛ fɛn min ni e yɛrɛ ma sigi ni a ye donc nin de kɛra o ye ninnu bɛ ɲɛ petini ma don min na u m'a miiri don kelen da kelen k'a fɔ ko cɛnin fana bɛna kɛ sababu ye ka ɲɛ olu ma nka don min a bɛ u sara cɛ bɛ ɲɛ u ma ka u ka fura san a kɛra hɛrɛba de ye u ma parce que a ye degun min ta ka b'u kan ala de b'a dɔn donc ɲuman bɛ nin cogo la an b'a ɲini an balima bɛɛ lajɛlen fɛ an lamɛnbaga n'an filɛbaga an bɛɛ k'an jija an ka kɛ ɲumankɛla ye ɲuman man nɔgɔn parce que mɔgɔ i b'i ɲɛ kun de ka i dusukun lamin ka se ka ɲɛ mɔgɔ ma o limaniya ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye donc ɲuman a sara tɛ fɔ ka ban ɲuman a bɛ se ka min lase adamaden ma ala kɔ mɔgɔ si t'a dan yɔrɔ dɔn donc an k'an jija an ka kɛ ɲumankɛlaw ye an ka hinɛ fana an ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu bɛ hinɛ parce que hinɛ de y'a to u ɲɛna petini ma se kun t'a ye dabali t'a ye wa u y'a k'a ye parce que u y'a k'a ye u m'a miiri k'a fɔ ko petini bɛna se ka ɲɛ u ma don dɔ la ayi u m'o lajɛ u kɔni y'a ye dɔrɔn petini mago de bɛ dɛmɛ in na bi donc u y'a dɔn k'a fɔ a se bɛ olu ye k'a k'a ye u y'a kɛ a ye ala ye hakili di petini fana ma parce que san bi saba o tɛmɛnen kɔ a fana nana ye k'a fɔ a don tɛmɛnen waati min se kun tɛ ne ye nka se kun bɛ ninnu ye u sɔnna ka ɲɛ ne ma bi se bɛ ne fana ye n bɛ ɲɛ u ma ɲɛnamaya o de ye hakili ɲuman ala k'a di an ma a faamuko ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye eh, bi an y'a kanu ka bɔ ka nin tariku de bɔ eh, toujours aw balimakɛ don amadu bamiya eh, tariku in faamuko ɲuman ani leçon de vie min b'a kɔrɔ a faamuko ɲuman ala k'a nɔgɔya an kelen kelenna bɛɛ ye nin tun ye aw tulo garijɛgɛ ye bi an bɛ dugawu kɛ aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma